na baasi tɛ ala kana kɛ baasi ɛɛ bamanan sigicogo n b'a dɔn an bɛɛ lajɛlen b'a kalama kosɛbɛ an danbew an'an ka fɛn kɔrɔw bonya ani karama o ladon cogo n'o tɔpɔtɔ cogo n b'a dɔn aw caman kan k'o dɔn ɔ n'a ma k'i ma baasi ye bɛɛ lajɛlen b'a kalama yan i den musomannin ka cɛlasigi don i kunkɔrɔta don don i y'a dɔn kɔrɔfɔ dɔ tun bɛ ŋunuŋunu na a bi sanganin bɔ nka ɲɔgɔn faamuyabaliyaw kama bɔ ma kɛ kɔrɔfɔ in kalama joona nka sisan kɔrɔfɔ in kɛra kɛnɛkanfɛn ye a ka kan a ka fɔ i yɛrɛ ye sa dɔwɛrɛ tɛ i denmuso ka furuko kuma don cɛ tun bɔra a nɔfɛ tiɲɛ na a fa ye ne min ye ne yɛrɛ tun ma sɔn ka d'a kan a tun kan ka di kamalen min ma maa ɲɛnama tɛ a yɛrɛ ta sera ne yɛrɛ ma ɔ o siratigɛw la ala ni ne balimaw ka cɛsiri an'u ka kodɔn ɔ u sera k'an bilasira

Ne ko jɔn de y'a f'e ɲɛna ko fɛn bɛ sɔrɔ yaala la han e bɛ taa mɔgɔ minnu fɛ yen nɔ olu t'a f'e ɲɛna ko musomannin danbe ye a ba kɔrɔ tobili de ye e bɛ nin janjanjan min na o e ɲɛ b'i ɲɔgɔnna jumɛn na i ta in cogoya la kari kɔnɔ e bɛ taa minnu fɛ olu tɛ e ladi e bɛ n'i ka waati bɛɛ kɛ yan ka ban i bɛ na furu ka taa i cɛla la mɔgɔ minnu fɛ yen i bɛ taa i sigi i bɛ taa mun kɛ yen han i ba ye ne min ye i tile kelen delila ka ne ye cancanca la waliduw kɔnɔ wa o tuma e bolomadalen don jumɛn ma de ee npogotigiya dan ye kɔgɔ ka fa ye o i k'i ka fari fari dafa tɔw ye n'o o banna ka ban i tilalen ni pewu ayiwa kɔkɛ n y'i ka kuma faamuya baasi tɛ ala k'a kɛ hɛrɛ ye nka ne ko hmm. kuma min bɛ ka fɔ cɛbilen denkɛ ma bɔlɔn kɔnɔ e m'o mɛn dɛ mayama n bɛ min f'i ɲɛna sokɔnɔ kuma o kɛ yɔrɔ kɛnɛma kuma fɔ yɔrɔ tɛ n'aw bɛ sokɔnɔ kuma la aw bɛ sokɔnɔ kuma kɛ ka kɛnɛma kuma in to yen i ye n faamu o fana ye tiɲɛ ye e kɔkɛ zan ka ko dun hmm. n'a fɔra ale n'a muso tun bɛ ɲɔgɔn kan ala ma mɛn olu b'u ka ja la k'a fɔ ko tile se kuncɛ ma don kelen da kelen o muso ka na bana dɔ cun o kan ka tila k'o kɛ fatuli ye i ma a ko man nɔgɔ tiɲɛna deli ka deli ka gɛlɛn fara ko jugu ma dɛ kɔkɛ ee nin ko in y'an bɛɛ sigilen bolo b'an dakɔrɔ koyi nka adamaden n'i ko k'i b'i ɲun doniba kɔrɔ k'a sɔrɔ e t'a tabaa ye n'i kɔ ma kari i sen na kari dɛ a kɔni dɔnna kɛ ɔɔ n'i ye doniba ye n'i tɛ se a kɔrɔ a da a dabaga kun n'o ye damagama ye maa o maa sera k'i ka doniba ta k'a da damagama kun ka ca ala fɛ e ni dimi tɛ sa wa hɛrɛ na fɔ e kɔ tɛ tiɲɛ an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka nin ko in ta k'a da damagama kun, a banna, ko a man nɔgɔn dɛ, tiɲɛna a man nɔgɔn, i n'i furumuso delilen ɲɔgɔn na tan, ɔnhɔn, ka sin k'a da ka sa nin sacogo la, aa ne yɛrɛ kɔni tun ko n ko ko in ye bolonɔ ye o, aa a ko yɛrɛ ye ne dabali ban dɛ, nin tɛ se ka kɛ dɛ, ne yɛrɛ ye kuma bɛɛ lajɛlen fɔ zan ye nka Maa min don a dusu ɲɔgɔnlen don a kelen don kɛ ko bɛɛ da ko dɔ dun bɛ n'i yɛrɛ ma wuli n'a ye fo i t'a to k'a b'i yuguba ma ye ko filɛ nin dɛ ala to sigi ayiwa baasi an ka taa n sisan Ee tiɲɛna aa zan ka nin ko in ala k'a yɛrɛ sɔn sabali la koyi nin man nɔgɔ fewu n ko kuma in fɔra ne ɲɛna a kɛra n'a fɔ sen kɛnɛ kɔrɔ fɛn dɔ bɛ maa la i ta tɛ dɛ o de la ala k'an sɔn sabali la Hmm. O kuma na fɛ ladilibaga ɲinama foyi t'e la e bɛ taa minnu fɛ yen e bɛ taa olu fɛ yen nɔ e tɛ t'i ɲɔgɔnnaw sɔrɔ u baw ka ci la e b'i sigi yen fo su ne bɛ n ta bɛɛ kɛ e bɛ taa maa n tile e tɛ ɲɛkun dɔn e jo t'a la. Dogabula. Ee i bɔ i bɛ yɛrɛ ne ka fosi n'a y'i ja si ka ala ka tile ne t'i bugɔ bilen koyi ne tɛ n tɛgɛla tiɲɛ la ne tɛ n farila tiɲɛ la wa ale tɛ sɔn ka ko la don ka ka kini kutu ta i ka'a jan an ka fɛn Eh, ne ko ne to n sugu la manamana mɔgɔ mɔgɔ la k'i ta n b'a tɔ kɛ bolokuru de i tɛ ne fa o ne fɔlɔ bi i kɔden ka di la i bɛna ye bogotigi falen bɛ ne bolo ne de bɛ minɛnko la ne de bɛ to fasa la ne de bɛ ka n ka baara bɛɛ kɛ yan nɔ manamanamɔgɔ bɛ yaala la n b'a fɔ ko t'i ci ya o y'i k'i kulo kuma duman de f'i ye n b'i kɔ n b'a kari yan e ye ɲinɛ ɲinɛ sabali sa e m'a dɔn dɔ kɛra nin kasi in na han kabini e ba fatura don min na fo ka na se bi ma e bɛ su kasi i bɛ tile kasi sabali sa han dɔ kɛra kasi in na ɲɛji in tɛna se k'a lakisi o e bɛna to nin kasi in na fo e yɛrɛ bɛ t'i ba nɔfɛ e ma dɔw ma nɔgɔn fɛn min ye e ba minɛ e la e bɛ s'o fɛn na wa ne b'i ɲininka walima e bɛ s'o fɛn na o ye masa jalakibali de ye a tɛ kiiri bɔ wa a tɛ ɲininka n'ale ye min kɛ don min na o de kan ka kɛ o don a bɛ ni minɛ yɔrɔ la yɔrɔ min y'a ja wa wagati min y'a ja sanga ni wagati e se t'o la ne se t'o la n b'i deli a kɛ ala ye i ka sabali a kan ka kɛ bi i n'a fɔ e ba de filɛ nin na e kan k'i sen da i ba sennanɔ de la nka e man k'i ba ye sara ni kasi ye Mun na i bɛ nin kɛ ɲinɛ ɲinɛ n b'i deli sabali sa kasi in nɛmɛ nɛmɛ ɲɛji in tɛna se k'a lawuli ne se tɛ na ne se tɛ

sumalen don koyi kabini ne ba banna a kɛra ko mɔgɔ tɛ dugu in na kabini ne yɛrɛ ye ko dɔn fo ka na se bi ma ne ma deli ka dugu in sumalen tan fɔlɔ nka nka mɛsɛnna e tulo t'o la dɛ ne ko aw nana ji bɔ de la kɔlɔn in na yan wa aw nana wali fini nɔgɔ ko de la yan ne ka fini nɔgɔ i tɛ se ka ne ka fini nɔgɔ ko o ka ba i ye pewu e m'a fɔ e mɔgɔ tɔ e da de bɛ mɔgɔ ka kuma la saraka saraka saraka kuma b'i ɲɛ sira kuma t'i ɲɛ sira la i b'i da don a la ne ma y'i da don i da ko la ko ko t'i ɲɛ sira i kan'i da don a la ne m'o f'i ye aa muso kuntanba e dennin ɲɛ bilen ni sunguruba kɔrɔ ye e fana m'a fɔ k'e tɛ mɔgɔkɔrɔba bonya i m'a fɔ k'i tɛ mɔgɔ bonya dɔn wagati min kun fɔra dɛ o de selen filɛ wagati min kun fɔra dɛ ne fana tun b'o wagati de kɔnɔ ne m'a f'i ye a mɛnna n k'a janyana a sera n ko ne b'i

A n y'a daminɛ tile fila min na n bɛ tile o la yan kari baasi tɛ jigiba i b'a dɔn n'a fɔra ko ne bɛ fɛn fɛ tuguni na a sɔn tɛ ka hali fɛn kisɛ kelen jira ne la Hali fɛn kisɛ kelen waba ee a ka to sa ne bɛ ɲinɛ de kuwa ka cɛ ne bɛ ɲinɛ koyi dɔgɔnin de ka di ne da o de kama min ɲini cɛwla nin kabini ne fitinin ne ka cɛkɔrɔba delila ka kilisi dɔ fɔ ne ye nka ni teriya yɛrɛ tɛ a tɛ sɔrɔ dɛ k'i kana ji ta i bɛ ta kɛ kɛlɛ de yan nɔ n'a fɔra aw musokɔrɔbatɔ fila aw fana bɛ jɛ ni fitinin na aw t'aw miiri dɔɔni e ne tun bolo falenba de don e la dugu in kɔnɔna la yan nɔ n'a fɔra e bɔra ne jigi kɔrɔ tan tɔ i ma i ma miiri e k'u jɔlen na ye musokɔrɔba lankolon ninnu n'a ɲɔgɔn wɛrɛ ye tuguni tɛmɛ ka bila ɲɛ a teliya n'i y'a ɲɔgɔn wɛrɛ la tuguni e ma tɛ aw kana aw yɛrɛ maraba e ka aw ka nin ko in da i bali a ye miiri dɔɔni sa Walayi a kunna diyara dɛ. A kunna diyara walayi. I k'an ka taa. A tɛ ban o. Nin tɛ nin bannen ye fiyewu. Nka ni teriya yɛrɛ tɛ, a tɛ sɔrɔ dɛ. Bari bi maa tɛ danaya maa ye. Kosɛbɛ. Ni ne ka jɛ bi jɛ tɛ, n bɛn'o f'i ye, k'i hakili t'o la, i ka t'o kɛ k'o lajɛ. Kilisi in bɛ fɔ situlu de la n'i y'a fɔ situlu la siɲɛ saba k'a mun ɲɛ na i b'i tilen dɔrɔn fo i n'a ka ɲɔgɔn ye n'i n'a ye ɲɔgɔn ye dɔrɔn i b'i bolo ca bug ka i kɔnɔ ee a banna o y'a bannen de ye koyi n'o kɛra o y'a bannen ye ee o y'a bannen t'i da i ka sunɔgɔ k'i hakili latigɛ a bɛ nin sɔrɔ yen ani boli de bɛ na ne aa o tuma sunɔgɔ o latigɛ la ee ayi ne tɛ n di nin di koyi ɔ nka nin yɔrɔnin tɛ fɔlɔ dɛ bari ɲɛ b'ale ka kow ka kalan ne dun bɛ baara la sisan i bɛ n sɔrɔ so I bɛ n sɔrɔ kɛ bari ko bɛɛ n'a tɛmɛ sira de don a bɛ ten a bɛ ten ɔ ɔ n bɛna fɛɛrɛ kɛ n bɛna nin yɔrɔ ninnu sɔn n yɛrɛ bɛ tila ka taa so baasi tɛ su in na i bɛ n sɔrɔ yen i y'a faamuya n y'a faamuya ɔhɔ baasi t'a la awɔ an b'a kɛ ten ne yɛrɛ bɛna dɔɔnin kɛ n ka fɛn ninnu na aa o ka ɲi awɔ ala ka

Saga tɛmɛna ne la sisan ne ko ne yɛrɛ tun b'a fɛ k'i ɲininka o dun ye jumɛn ye ne bamuso ka fatuli ko in kɛ ee musojɛ nin ko i kelen dabali ko kabako y'an bolo koyi ka bɔ i ka so kɔnɔ k'i bɛ taa sennayaala gansan ko kɛ su ka sira da la ni nin ko in ma ɲɛɲini ne ma diɲɛ nin ko ma cogoya si la i kɔn ɲɛ ne de tun bɛ na nin kuma kelen de fɔ i ɲɛna ta Kori dusukasi nɔba tɛ muso in ka saya la i tɛ sabali kana to mɔgɔ ka nin mɛn i da dɛ nin tɛ kuma fɔta ye dɛ mɔgɔ caman de bɛ ka nin kuma in fɔ dugu kɔnɔ kan u bɛ ka ŋunuŋunukan fɔ n'a mɛnna i da i bɛna kɔlɔlɔ gansan sɔrɔ dɛ ayiwa n to cogo la i ta to i kɔnɔ de' kɛ an k'a sɛgɛsɛgɛ dugu la kosɛbɛ kana to mɔgɔ ka ayi mɔgɔ foyi tɛ nin mɛn fo ni e yɛrɛ min ɲɛfɔ i fana kana to bɔ ka kalama dɛ y'a ye ne k'a ɲɛfɔ e de ɲɛna i b'a dɔn ne gundo fɔ ɲɔgɔn e de nin kɔni ye jakuma bo de k'a datugu cɛ mɔgɔ si tɛ nin mɛn an ka ɲɔgɔn bila yan an na fɛrɛ a ma kɔfɛ